An baile seo 'gainne, leis an Seabhac, Liam na giúise. Tá fear ar an mbaile 'gainne, Liam na giúise a tugtar air. I dtaobh go mbíonn móin is giúis á ndíol aige sa bhaile mór thíos. Níl bean ná clann aige Tá feirm beag talún aige ach ní mór an churadóireacht a dhéanann Liam bocht air. Ba dheacair dó san mar níl san bhfeirm ar fad ach portach, fuar, fliuch, ná fásfadh práta ná meacan ann. Ach mar a dúirt Liam féin, an rud ba mheasa leat ar domhan ní fheadaraís ná gurbh é lár do leasa é. Tháinig Liam ar imeall an phortaigh agus do bhain an mhóin agus an ghiúis agus do thriomaigh iad agus bhíodh sé gach lá nách beag ar shráid an bhaile mhóir agus ráil mhóna nó ualach giúise á dhíol aige. Tharla, tríd sin, gur chuir Liam aithne ar an ól. Níorbh é an saghas aithne é a mhéadaíonn tarcaisne é. Níorbh ea, in aon chor. Mar is amhlaidh a mhéadaíodh a urraim dó, agus a dhúil ann, leis an aithne a chuir sé air. De dheascaibh an bhreis aithne sin is minic slán mar a n-instear é, a bhíodh Liam ar mhí-threoir ag teacht abhaile tráthnóna agus is minic a thiteadh a chodladh air istigh sa trucail. Do bhí sean-mhiúil bhuí ag Liam. Ní raibh fhios ag éinne cad é an t-aos a bhí aici. Ach ní foláir liom ná bhí sí cnag-aosta go maith. Mar ní fhacasa aon mhiúil riamh ba mhó ciall agus meabhair ná í. Ní mór ná go dtuigfeadh sí cad a bhíodh ar siúl ina aigne ag Liam, agus dhéanfadh sí rud air i gcónaí. Agus nuair ná bíodh Liam ar a chéill chóir chun an rud ceart d'insint di, dhéanfadh sí féin an gnó dá iúnais. Aon tráthnóna dá dtitfeadh a chodladh ar Liam sa trucail istigh agus é ag teacht abhaile, is iontach an bheartaíocht a níodh an mhiúil. Ghluaiseadh sí léi go socair suaineasach. Ní ghabhadh sí sall ná anall ná isteach sa díg ná in airde ar an gclaí. Nuair a thagadh sí chun an dorais do stadadh sí agus ní chuireadh sí cor ná casadh aisti féin go ndúisíodh Liam. Lá dá raibh Liam ar an mbaile mór luigh sé chun dí agus ar a bhóthar abhaile dó, thit a chodladh air. Tháinig an mhiúil abhaile leis agus nuair a shrois sí an tigh stad sí ag béal an dorais. mar ba ghnách léi agus bhí sí ag feitheamh go foighneach go dtiocfadh a chiall do Liam. Tá beirt bhuachaillí ar an mbaile, Tadhg Rua agus Seán Catach. Ní bhíonn aon toirmisc ar siúl ná bíonn an bheirt acu sáite ann. Bhí sé de mhí-rath ar Liam go bhfacadar súd an mhiúil i mbéal an dorais an oíche sin. Chonaiceadar Liam féin ina chodladh istigh sa trucail. Chromadar ag cogarnaigh. Ansin do gháiríodar os íseal. Bhain Tadhg na cipíní as geata na ráile agus do thóg anuas an geata. Sea anois, ar seisean i gcogar le Seán. Beir go haireach air! Tóg go réidh é! Socair! Socair! Cuir anso ar an bport é! Sin é! Má mhúsclaíonn sé anois táimid crochta! agus chuireadar Liam bocht uathu ar an dtalamh. Chuardaigh Seán pócaí Liam go bhfuair eochair an dorais agus d'oscail an doras léi. Socraíodar an mhiúil. Ansin bhaineadar an ráil den thrucail agus nuair a bhí an mhéid sin déanta acu bhaineadar an dá roth uaithi. Tháinig Tadhg fé leathlaí den chairt agus Seán fén sáilín agus rugadar leo isteach don tig í. Ansan rugadar isteach leo an dá roth agus chuireadar ar an aiseal arís iad. Rugadar an ráil isteach leo agus chuireadar ar an gcairt arís í. Rugadar isteach an mhiúil agus ghabhadar fén dtrucail í. agus a ceann suas chun na tine. Ansin rugadar Liam isteach agus chuireadar isteach sa trucail é, agus dhúnadar an ráil arís. Téigh-se amach anois, arsa Seán, go ndúnad-sa an doras arís. Do chuaidh Tadhg amach. Chuir Seán an glas ar an ndoras. Chuir sé an eochair ar ais arís sa phóca céanna ina bhfuair sé í agus ansan tháinig sé amach tríd an bhfuinneoig go dtí Tadhg. Sea, ar seisean, tá an méid sin déanta go maith againn agus beidh spórt ar an mbaile ar maidin. nó tá an riach sa scéal. D'imíodar ortha abhaile agus d'fhan Liam an oíche sin go léir sa trucaill istigh agus is é do chodail go sámh. Maidin lá arna mháireach ghabh Seán soir thar tigh Liam ag dul ag féachaint na mbó, mar dhea. Stad sé ag doras an tí agus do chuir cluas le héisteachta air féin. Ní chuala sé istigh ach Liam ag sranntarnaigh. Chuir sé a cheann tríd an bhfuinneoig isteach. Bhí gach aon rud istigh díreach mar a fhág sé iad. Siúd leis siar amach ar an mbóthar arís. Chuir sé liú as. Siúd leis an bóthar siar agus é ag liúirigh. Tháinig sé go dtí doras an chéad tigh agus do chrom ag gabháil de chiceanna air. Éirigí! ar seisean. agus lean sé de na ciceanna agus den ghleo. Go sábhála Dia sinn! arsa fear an tí, ag dul de léim as an leaba amach i lár an urláir. Cad é seo in aon chor? Cad tá ort, a dhuine? Brostaigh, a Dhia mhór na bhfeart, a gharsúin! Cad a scanraigh tú? Ochón go deo, arsa Seán agus an t-anam ag dul as le scanradh, mar dhea! Ar son Dé, a Dhónaill, brostaigh ort! Soir go tigh Liam na Giúise! Tá cor éigin uafásach tugtha air. Tháinig na púcaí ag triall air don nó d'imir duine éigin draíocht air agus chuir drochrud éigin lámh ann. Tá sé sa tigh thoir istigh agus tá an mhiúil buí istigh agus í gafa fé an gcairt agus an ráil ar an gcairt agus Liam istigh inti sínte siar agus gan gíog ná míog as. Ochón go deo! arsa Seán, agus siúd leis ar fuaid an bhaile agus gach aon bhéic agus gach aon liú aige agus gach aon chic ar na dóirsibh. D'éirigh an baile ar fad agus siúd leo soir an bóthar. Níor fhan cuid acu lena gcuid éadaigh a chur i gceart orthu. Bhí gach éinne ag rith agus ag fáscadh a gcuid bhalcaisí orthu an uair chéanna. Bhailíodar go léir os cionn an tí amach. Ní ligfeadh eagla do éinne acu dul isteach in aice an tí. Tháinig Seán Catach. Bhí an-eagla air sin chomh maith le cách. Cuma ná beadh? Nach é a fuair an scanradh, má b'fhíor dó féin é? Chuir Seán a cheann sa bhfuinneog agus d'fhéach isteach. Ochón, ar sé. Tá Liam bocht sa treo céanna fós. Ochón mo mhairg! Ochón! ar siad go léir. Tháinig Tadhg Rua ar an bhfuinneoig thall agus d'fhéach go scáfar isteach. Tháinig duine eile agus d'fhéach go scáfar isteach. Tháinig duine eile agus d'fhéach thar a ghualainn sin agus tháinig duine eile agus duine eile agus ba ghearr go raibh an slua go léir timpeall an tí agus iad ag féachaint isteach trí na fuinneoga agus trí pholl na heochrach agus fén doras. Bhí ionadh a gcroí orthu. Cuma ná beadh? Dia linn, arsa Donnchadh Pheig. Conas ar thalamh an domhain a chuaigh an mhiúil agus an trucail isteach? Och, mo thrua mhór gan do chiall thú, arsa seanDiarmaid. Nach minic tú á chlos go gcuirfidís siúd isteach i bpoll miongáin tú? Cé hiad féin, arú? Na púcaí, an ea? Cé heile? An dóigh leat cé a dhéanfadh é? arsa seanDhiarmaid. Ochón go deo, arsa Donnchadh. Ochón! ar siad go léir. Leagaimís an doras isteach, arsa Tadhg Rua. agus rug sé féin agus Seán Catach ar sail mhór ghiúise agus bhuaileadar buille ar an ndoras leis agus réabadar an glas. Chuir duine a cheann isteach. Dhruid duine eile isteach in aice leis. Bhrúdar go léir timpeall an dorais agus d'fhéach cuid acu trí na fuinneoga isteach. Do mhúscail glór an dorais á bhriseadh Liam. D'éirigh sé aniar agus é ag osnaíl is ag méanfaíoch. Ochón go deo! ar seisean, agus chimil sé bos dá shúile agus d'fhéach thar barr na rálach amach. Ó dhe, a Thiarna! ar seisean, agus d'fhéach sé mórthimpeall air féin. D'fhéach sé ar an dtigh. D'fhéach sé ar an miúil. D'fhéach sé ar an dtrucail. Ochón go deo! ar seisean. Cad é an cor so anois orm? Ní fheadar an amhlaidh atáim ar meisce? Nílim ná ar meisce. Níl meisce ná mearbhall orm. Ach conas a tháinig an mhiúil isteach? Dhera, ní fhéadfadh sí teacht isteach is a dhícheall a dhéanamh. Ach ambaisce, tá sí istigh. Ní haon mhearbhall é. An bhfaca éinne riamh a leithéid? Do labhair duine éigin. An tú Liam? ar seisean. Ambaisce, a dhuine, ní mór ná go bhfuil amhras orm nach mé. Dá mba mise Liam, is ar an dtaobh amuigh den doras a bheinn féin is mo mhiúil. Ach is dócha gur mé Liam, pé míorúilt a thug isteach mé. Mhuise conas ar thalamh an domhain a tháineamar isteach? Dá bhféadfadh an miúil teacht isteach an doras féin, rud ná féadfadh. Ná raibh an glas air ar an ndoras agus an eochair im phóca. Agus seo agam im phóca fós í. Mhuise an bhfaca éinne riamh a leithéid? Cad é an diabhlaíocht do himríodh orainn? Do bhí uafás an scéil orainn go léir. Ach ní hé sin an chuid is measa den scéal, arsa Liam arís. Níorbh aon díobháil miúil is trucail a theacht isteach, pé slí a thángadar, ach conas a chuirfear amach arís iad? Sin í an fhadhb. Ambaiste is í. Á, dhé mo léir, is tá iomard orm lem shaol. Conas a chuirfear amach an mhiúil bhuí nó conas a tháinig an mhiúil bhuí isteach? Níor chuimhnigh éinne ar aon tseift go tráthnóna. Ansin, do ceapadh seift chun an mhiúil bhuí d'fhuascailt. Seán Catach agus Tadhg Ruadh a cheap an tseift. Níor ól Liam na Giúise aon bhraon dí ón lá san i leith.